chakpii wọọ igbo ndị ọma anyị abịakwukwa ọzọ iwetakwara unu akụkọ ifo anyị na-ekwu kwa mgbe kwa mgbe na ọ ka ụmụazị wee nwee ike na-amalụ ka igbo si wee bido ya na ebe igbo nọ tata nke na imirikiti ezinụlọ nkezi ụmụazị a na-amụ kịta amarọzi ihe gbasatara akụkọ ifo anyị wee sị na anyị ga na-eweta ya kwa mgbe ọbụla ohere dapụtara anyị n'akụkọ ifo nke tata anyị ga-ewetara unu ka ọsa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ si gaa imirikiti ndị toro toro n'ala Igbo gụrụ akụkọ Igbo gasị ya ama akụkọ a o wee bụ na ụganị daa n'obodo ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ niile ewee chọba ebe a ya enweta ihe a ga-eri o nweghị ebe a fụrụ mmiri ada ezozi anwụ akpọ kịrịdị hai ihe a wee gbajuo wee wee dọlụ amaghị nke a ya eme ụmụ anụmanụ niile wee nọ nzukọ wee sị ihe ya eme bụ na n'ụdị ọ dị na onye onye ọbụla na-achọzikwa ịnwụ anwụ onye ọbụla ga-ebido wetaba nne ya onye weta nne ya egbuo ụmụ anụmanụ niile esolu keta erukwa mgbe ọzọ onye ọzọ ewetakwa nne ya egbuo ọsa so na nzukọ a nọ ma nzukọ na-anọ nzukọ a nọcha kụọ hama n'isi ntu kwuo na etu a ka ọ ya adị na o nwekwa anụmanụ ọbụla a gụpụrụ mgbe a ka na-anọsi nzukọ a wee kwuo mgbe a ya ebido mebe ya maka na o nweghị ebe ị fụrụ nri ọsa wee mịpụa wee jee were nne were nne wee jee n'elu osisi gbasara nganga ọfụma osisi dịka enu ọjị ọjị a na-agwa gị abụghị ọjị ụmụazị n'otu e si asị na ihe nwa bụ giant tree ọ giant mana nke a bụ giant giant ya ọjị karịrị ọjị ebe ahụ ka o jizi wee jee hagobe nne ihe ọ na-emezi bụ o nwee ka o si chọọ ịfụ nne ọ pụtaruo ọ kpọọ nne ya sị ya nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ ọsa na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nwaanyị ọbụla ma onu nwa ya ọ nụ onu ọsa o si n'elu tụọ ụdọ ọsa ewee were ụdọ ahụ rigotekwute ya n'elu elu ebe ahụ o ji hagobe nne ya ya na nne ya nọrọ ebe a nọrịsịa o nwegodo ihe ọbụla bụ ihe o wetara ya na nne ya eri o were ewego ebe ahụ ma ọ bụrụ ọ bụrụ na anụ anụmanụ nne onye ọzọ e kere ka o ketara o were nke ewegokwa ya na nne ya ata ṅụọ mmiri zuo ike o zuo ike ọ lịda ihe a ka a nọ na-eme eru na nke enyi enyi enyi eweta nne egbu anụ gbara kasa ruo na nke e- e- ehi ehi kpọta nne ya egbuo etu ụmụ anụmanụ dị iche iche mee nne ma atụ ma agụ onye ọbụla akpọtachago nne ya egbuo kesaa ya ka e ruziri na nke m, ọsa Mm-mm. a na-egbu a na-ekesa o wee ruo ofu mbọsị ee mbe wee sị ọsa na ụdị mma ọ na-ama na ugboro ugboro ka e jego na be ya ma ọ na-eme na ya na-afụzi nne ebee ka nne ya nọ ọsa emee ntị ka na ọ nụha ajụjụ ahụ mbe jụrụ ya mbe wee na-akpa ọsa nso na-akpa ọsa nso na-akpa ọsa nso ọsa na-akụpụ maka na ọsa ma na mbe mbe mbe bụ onye oke amamihe na ọ bụ na ọ- ọ- o keha nkwụcha ọ mara ebe o dobe nne ya ka o ruziri ofu mbọsị mbe wee bịakwutekwa wee pụ ọsa gbaratakwa ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ya na mbe ewee nwee ike a na-akarị na-achọgharịkwa ihe a na-achọ ọ ya ka e gbusiri mama onye ofu anụ nke e gburu mbọsị ahụ mbe wee sị ọsa na ike na-abịa agwụ ya na ya chọrọ nnọọ ka ya na ka ya nnọọ chọọ ebe ya nọ ka ka ya isi juo ka ahụ isi juo ya oyi na ihe karịrị ọsa na-achọ ka ya akụpụ akụkọ mbe ahụ maka na ọ nne ka ọ ya anagụkwa na ọsa achọghọ ka anụ anụmanụ ọzọ mara na ya zoro nne n'elu o wee dị mbọsị ahụ mbe wee megide megide ihe ọ na-eme ghọgide ghọgide na ike bịa agwụ na ya isi isi na-aghasa na ya chọrọ ebe ya ji ọdịnye zuo ike ude nwa- ya na mbe na-adị na mma o wee bụrụ mbe wee ji maka ọdịmma ya na ọsa ya na ọsa wee ji maka ọdịmma ya na mbe wee sị ngwanụ ka ha jebe ka ha jee wee sị ya mana ebe ya akpọkwa ya je ntị nabọ ọzọ anụkwana ya na ọ kwa sọsọ ya na ya nabọ ya ha ama ebe a na-eje o kweta ya ya ṅụọrọ iyi ya ṅụọrọ iyi na o nweha anụ ọzọ ya ga-agwa maka ya mbe ṅụọrọ ya iyi sị ya na o nweha na o nwehe ihe na-eme ọsa wee kpọrọ ya wee jebe o wee ruo ebe ahụ n'ukwu ebe ahụ ọ na-akwụ akwụkwọ ebe ahụ tikwa nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nne ya anụ onu nne ọbụla ma onu nwa ya nụ ọ nụ onu ọsa ozugbo si n'elu tụda ụdọ ọsa ọsa na mbe wee rịbe rịgoro mbe wee ruo na-ene nne ọsa nne ọsa na-ama poko poko poko mbe wee tie maka na mbe esoro na ndị wetara nne ya e gbuo ọsa wee je zoo nke ya n'elu n'elu ebe a ka a nọzi wee tọtuo anụ mbe na-ata nke maka o ji nke pụta ọsa na nne ya na-ata nke ya ha ribe ribe risie ṅụọ mmiri zuo ike oge ha na-arịtu rịtusie ka mbe wee ka ọsa wee dupu mbe o wee sị mbe na gị na ị na-abụdịkwa na mmaghị nne gaa akọta ma ọ na ntị na-abụ ọzọ ntị ọzọ ntị ọzọ anụkwana ma ọ mara ihe a gịnị ebe a gịnị ya na-abụsi mbe sị ya mụ gịnị Ei, mbe ṅụchara ya ma iyi ya lachara ya ma aja enweghị onye ya na ya mbe si ha ebe ahụ na-apụ ozugbo gbalụ na-agbaje na be agụ maka na ụmụ anụmanụ niile na agụ na-ebu ọ bụ ndị so igbo na agụ na-ebu action wee ruo na nke agụ wee sị agụ na na ọ ya akọta n'ihe ya fụrụ tata ọ sị ya mụ gịnị Hmm. o wee kpọkọọ agụ ewe ka a na-ekwuzi e wee kpọkọọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ Ma- wee mbe agụ wee sị mbe ya gwa ha ihe nwa ọ sị ya fụrụ o wee kọrọ ha etu ọsa si wee jee zofuo nne a na-ajụ ya sị nsikere ebe nne nọ ọ na- ọ na-akọtu mana na ya mechara wee soro ya wee jewe fụ wee sị okay kedu ihe a ya eme a sị na ha ya awakpo nne ọsa mana ka kenwa ga-esi wakpo nne ọsa etu esi wakpo nne ọsa mbe sị ya na nke ahụ abụghị okwu na ya anụgonụ ka o si akpọ ma akpọ mami ahụ ọ kpọọ ya o si n'elu ọjị karịrị ọjị n'enu mkparatọm ọjị tụda ụdọ tụda ụdọ ọsa arịgote ya na ya nọrọ ebe a nọrịsịa ọ pụbakwa ụmụ anụmanụ niile wee so wee wee so na kwuo ogologo ebe a ka a nọzi na-emezi mbe wee kpọrọ ha ncha wee jee oge ọ ma na ọsa anọghị nso o ruzie ebe ahụ wee dobe onu ya dobe n'onu ya ka etu ọsa ya esi ihi dobe onu ọ sị ya nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne ọsa gee ntị maka dịka m gwara unu nne ọbụla ma onu nwa ya ihe a bịa dị ya ndịka ndịka ọ bụkwazikwa ọsa na-agụ o gekwa ntị ọzọ ọ gụkwara ya nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụtụ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ hey nne ọsa gekwa ntị sị na na aka dịkwa ka aka ịsọ mana ọ bụghị ịsọ ma m si etu a wee tinye na onu a dịka onu ọsa mana onu abụghị onu ọsa mbe maka na mbe anọgo na-ekwuo ihe a kwuo ya maka ọda abụkwa ekwu ha ozugbo nne ọsa amapụ tụpụ ụdọ ọsa na-agụcha egwu ahụ dịka ugboro na ugboro ịtọ eh, nne ọsa wee nwee ike maka nne ọsa emenatago ahụ nne ọsa emenatago okenye eh, ọzọ o wee mbe wee ruo na nke ịtọ wee metụtatacha mm, ya hazie onu ya ọfụma gwakwa ya sị nne tụtụ ụdọ tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ tụtụ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne ọsa gbakọọ wepụ o nwe ọ sị o nwe onye ọzọ na-abịa agụrụ ya ya ọ sọ ọsa nụ ọ sọ ọsa n'agbanyeghị na onu na onu adịkwa very huge ma a gwa sị onye heavy na onu adị ve- na ọ dịkwa very huge mana ka a mara o wee tụpụ ụdọ ụmụ anụmanụ niile wee soro eriri wee na-arịgo na-arịgo na-arịgo na-arịgo na-arịgo ị makwa na ụmụ anụmanụ niile arịgomichaa na ka ha wee jejeje je harụkwa ka ha je harụ nne ọsa ka ụsụ ha na-eje harụ nne ọsa ka ụsụ ọsa wee si ebe o jekwara nta ihe ọjọọ ọ chụjebekwara wee na-apụtazi nezie anya nekwa ụmụ anụmanụ niile ka ha sozi na-eje ịwakpo nne ọsa ọsa wee bee nne nne bebi ụdọ bebi ụdọ nne bebi ụdọ bebi ọsa nwa gị na-agwa gị bebi ọsa nwa gị na-akpọ gị o bebi ụdọ dịka m sị nne ọsa emelatago okenye ọ bụghị agụ ha ofu ngụ ọ ghọtacha ọ na-aṅa ntị ṅado ntị ṅado ntị ka ọ na-aṅadokwa ntị a ụmụ anụmanụ na-akpụ na-agbata na-alụmite n'ike n'ike na-alụmite n'ike n'ike ọsa wee ha onu ka nke mgbụgbọ nne bebi ụdọ bebi ụdọ nne bebi ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị bebi ụdọ udo onu okwu ọka ọma nke ahụ ha akụ n'onu nwa na ngodo ahụ ma n'onu nwa nne ọsa wee sị ka ya nyokene maka mgbe ụfọdụ ọ dị enyo dị n'ọjọọ ọsọ ọ nụ ha onu nwa ahụ ọ tụọ ụdọ o wee nyozie o wee bụ na idere ezuo ọwa igwurube okotu awa ha na-awagokwute nne ọsa mgbe ihe a bịa bọrọ ya o wee dabanye ihe ọsa gụrụ kịta o wee were mma eh, mma na-amụ wara wara wara wara wee bee zaza zaza zaza zaza bebie ụdọ ncha wee mee ma enyi ma akụm ma ụmụ anụmanụ dọchachara dimkpa ọfụma ọfụma ọfụma ma ndị kịrịkịrị ya ha ncha niile wee si na mbacha ntụ mbacha ntụ enu maka agwa m unu na ọjị ebe ọsa ha gabere nne bụ etu esi asị na na ndị sụ oyibo asị na onye a bụ giant unu ma na ọjị na-agba dimkpa mana ọjị nke a bụ ọjị bụkwasị giant ọjị ya ọjị n'enu ọjị enu ebe esi ya ada ihe a abụghị ihe ụmụazị ha ncha wee si ebe ahụ wee kpọkwuo agada ahịa kata kata kata gbaa ma mbe ha ncha epịarisie ọ etu ụmụ anụmanụ si wee wee jedebe ije ije je harụkwa nne ya kpọhara nne ọsa were nne ọsa gbuo ya ka ha si egbu ndị ọzọ ọ bụ na ebe akụkọ a jedebere eh, dịka m si agwa gị bụ onye igbo gere ntị tụnyere anyị okwu na ngalaba okwu kọwara anyị ihe ị mụtara n'akụkọ a ị sụọ n'igbo mma mma ị sụkwa n'oyibo anyị ka ga-anabata ya ka ọ dị na mgbe ọzọ